ag an bpointe seo. Bhuel, ar deireadh anocht tá an feachtas Dearg le Fearg ag leanúint ar aghaidh agus faoi lán tseoil Dé Sathairn seo chugainn nuair a thabharfaidh na sluaite faoi shráideanna Bhéal Feirste. Tá Caoimhe Ní Chathail atá i mbun an fheachtais liom anseo anois ó Bhéal Feirste. A Chaoimhe, go raibh maith agat as ucht a bheith linn. Cad tá á lorg agaibh ón mhórshiúl seo Dé Sathairn? Bhuel, go bunúsach tá trí éileamh againn agus tá siad iontach simplí. An chéad éileamh atá againn ná Acht na Gaeilge ceart-bhunaithe a bheith againn anseo sna Sé Chontae. An dara éileamh atá againn ná córas cuimsitheach oideachais ar gach leibhéal idir naíscolaíocht go dtí ollscolaíocht agus an tríú cheann ná na hacmhainní cuí do phobal na Gaeilge anseo ins na Sé Chontae. Ach bíodh is go bhfuil muidinne ag díriú go príomhach ar na Sé Chontae anseo, Tá seo mar chuid den fheachtas náisiúnta a d'fhás amach i mBaile Cliath, an Lá Mór Gaeilge ansin, agus mar sin de tá na héilimh sin ag teacht faoi scáth na n-éileamh a bhí i mBaile Cliath. Bhuel, nuair a deir tú go bhfuil sé ag teacht faoi scáth na n-éileamh a bhí i mBleá Cliath, d'eascair an Lá Mór na Gaeilge nó Dearg le Fearg, an Feachtas Dearg le Fearg. D'eascair sé sin go léir ó éirí as an iarChoimisnéara Teanga Seán Ó Cuirreáin agus bhí na moltaí a bhí á lua aige siúd don Aire le teacht i gcomharbacht air féin ina dhiaidh dó éirí as. B'in iad na héilimh, na bun éilimh a bhí ann ag an am. Tá na héilimh seo ag athrú anois go mór. An féidir a bheith ag súil le héilimh nua a chur le gach gníomh den bhfeachtas? Bhuel níl na héilimh, níl siad ag athrú ar chor ar bith. An t-aon éileamh a bhí luaite leis na Sé Chontae, ins na bun-éilimh sin ná Acht na Gaeilge ach mar atá muidinne anseo tá dhá stát ar leith i gceist anseo ar an drochuair agus mar sin de tá éilimh éagsúla i gceist ins sa dá áit ach cineál ag fás amach as sin tá cineál mion-fhógraí ann chomh maith tá cineál mion-fheachtais fud fad na tíre dearc ar muintir Chonamara bhí siadsan amuigh ag siúl Ansin muintir Thír Chonaill, bhí siadsan uilig ag gníomhú ar son na teangaidh. So, sílimse féin nach bhfuil ann ach túsphointe anseo in sa mhórshiúil agus le daoine a spreagadh, thuaidh agus theas, le teacht amach ar na sráideanna agus le léiriú don mhórphobal go bhfuil ann do phobal na Gaeilge agus go bhfuil na cearta seo uainn agus go bhfuil éileamh mhór agus ráchairt mhór ar na cearta seo. A Chaoimhe, bhfuil na héilimh seo ar fad, an bhfuil siad réadúil, dar leat? An féidir iad a bhaint amach? Sílim gur féidir. Ní shílim má amharcann tú ar an mhórshiúl i mBaile Átha Cliath, mar shampla, amach as sin tá anois Oifig an Choimisinéir Teanga, tá sin iomlán neamhspleách. So, mar shampla, thig rudaí a bhaint amach. Mar a dúirt mé, seo spreagadh, seo daoine teacht amach. Baineann seo le páistí, baineann sé le mamaithe, babaithe, teaghlaigh, iad ag teacht amach ar na sráideanna. Sílim go bhfuil siad iomlán réadúil, níl muid ach ag iarraidh na rudaí a gealladh dúinn. Gealladh Acht na Gaeilge agus níl sé againn go fóill, mar sin de táimid díreach ag cur béime ar seo arís agus sílim go bhfuilmid iomlán réasúnta agus iomlán réadúil. Caoimhe, go gonta, cén áit, cén am agus cé leis ar chóir do dhaoine dul i dteangmháil? Bhuel, ba chóir d'achan duine a bheith i láthair, sin an chéad rud, taobh amuigh den Chultúrlann ar Bhóthar na bhFál, dó a chlog, anseo, an Satharn beag seo, dara lá déag de mhí Aibreán. Beimid ag siúl síos go Cearnóg Theach an Chustaim, Más féidir le duine ar bith, más fearr le duine ar bith gul i dteangmháil, is féidir gul chuig Lá Dearg ag gmail ponc com. Maith thú Caoimhe, ní bheidh mé féin i bhur dteannta faraor mar go bhfuil Gradam Ceoil TG4 á thaifeadadh an tráthnóna céanna ach go n-éirí go geal libh agus go raibh maith agatsa as ucht a bheith inár